min bɛ n bolo foli de don eh, so ka ɲi a man ɲi o tɛ ala ko a ka se kɔrɔtara ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye i n'a fɔ kɔnɔ ɲaa ɲɔgɔn na ko a bi sankanso jɔ a ye alijinɛ kɔnɔ o ne n'ansaruw ka jɛ a kɛra ala de kama cɛ o cɛ bɛ ne nɔfɛ muso o muso bɛ ne nɔfɛ n ka sɛbɛn t'i bolo n ka nasi t'i bolo bɛɛ ko tiɲɛ min fɔra hali n'olu tɛ se k'a kɛ u b'a minɛ ansaruya y'o de ye min fɔra bɛn'u ma anw dara nin na nin ye ala ta ye wa anw bɛ sa nin kan bon olu mana fɛn o fɛn kɛ o tɛ bali ne na n'o tɛ so in n'i y'a lajɛ miliyɔn kɛmɛ hakɛ min bɛ nin na a ka ca dɛ parce que ansaru tɛ yɔrɔ si jɔ k'a da bi dɔn parce que u ye wari min don a la u b'o de dɔn mais minnu nana si ka baara kɛ ka tile ka baara kɛ aa n'i y'olu sara lajɛ n'i y'o fara a kan a bɛ bonya dɛ alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn alamisa wulada in na bobo julaso yan n bɛ ansaru fo so min n'u y'a jɔ ayidara ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la ala ka fɛn j'u ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon nin ye mais n bɛ fɛ k'a f'u ye n wasara nisɔndiyara n ye ala fo so min bɛ ayidara bolo dugukolo kan bi ayidara mana bɔ a dɔw kɔnɔ fo lahara a tɛ segin a dɔw kɔnɔ mais silamɛya ka bonya don a sow ye silamɛw de ta ye a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan k'a dɔn i bɛ maa min nɔfɛ ala kama i ka kan k'i seko k'a ye alors ansaruw ye karamɔgɔw de ye ka ala kira ka mɔgɔw kalan kira ka diinɛ na alimami ka bon karamɔgɔ ka bon mais foyi tɛ se k'a bonya a kɔmɔɔw kɔ o tuma na ne ko ala ko tan ansaru ko an sɔnna u y'u seko kɛ u ye layidu kelen de d'ayidara ma an ni n'an ka nafolo walahi u sara bɛ ala de bolo foyi tɛ u ma min kɛ ɔ mais a bɛɛ cɛsiri ni jija kun ye min ye alijinɛ ko in de don n bɛ fɛ k'a fɔ u tugura ne kɔ sira min fana kan n ma wurudi di u ma n ma dɔ far'u ka seli fana kan n ma fɛn b'u ka safo la u tugura n kɔ ko min t'u bolo n k'o de don nka an ka silamɛya yɛrɛ de fara a kan silamɛya ye jumɛn ye jogo o de sabatira diɲɛ dɔnnibaa fɔlɔ bɛɛ bolo ko addiinu kulluhu alkhuluku ko diinɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko jogo de don aha o tuma na an ye o jogo de fɔ dɔw bɛ si ka seli o ka ɲi dɔw bɛ san sun o ka ɲi kira ko nin bɛɛ ka ɲi sala salam mais a ko ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan wa ka nin bɛɛ kɛ ka cɛ dɔ janfa a muso la siɲɛ kelen k'o bɛ nin bɛɛ tiɲɛ a sɛbɛnnen don an ka kuranɛ na a sɛbɛnnen don an ka hadisa wulibaliw la mais mun de kɛra da denninw kan kumana ansaru hali bi ala k'a n'u dɛmɛ n bɛ dugawu min k'u ye dɛ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala kan'u dɛsɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sanga bi saba waati de 12h30 an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara n'ale ye mali alisilɛmɛ diinɛ soba haut conseil islamique du mali ɲɛmaa ye a bɔra a ka so da fɛ ni k'i kun da burkina faso jamana kan kabini a dagayɔrɔ la amdalayi kin fɛ fɛn min ye sigida maaw ye olu bɔra ni ka jɔ o ka so daw la a tɛmɛtɔla ka foli bila a la an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara n'ale ye mali alisilɛmɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaa ye a n'a julaso ka sugu cɛ ci ni sira baaraw bɛ sen na yen kɛrɛnkɛrɛnya ma échangeur k'u kun da bobo julaso sira kan sanubugu kin fɛ o kɛlen ka sikaso dugu bila kɛrɛnkɛrɛnya ma kilomɛtɛrɛ damadɔ an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara a y'i jɔ farakɔ ka foli bila jama na yen ni ka dugawu kɛ u ye Lɛri kelen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara n'ale ye mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaaba ye a n'a nɔfɛ jama o ye hɛrɛmakɔnɔ lasɔrɔ n'o ye mali dancɛdugu ye ni burukina faso jamana cɛ yen fana k'a dɔn k'a fɔ san kun bɛ sen na fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔnden n'a kanubaw ye o bɔra iko kɔnɔkulu Ni ka an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara n'a nɔfɛ jama bisimila ka dugawu ɲini u fɛ ni ka dugawu kɛ u ye an ka taamadenw sɔrɔla ka frontière tigɛ ni ka na bisimila minɛ koloko o poste de police la burukina faso jamana kɔnɔ o wulikajɔ kelen kɔnɔna na o tɛmɛna douane fɛ ani jandarimeri ka na bisimila minɛ koloko dugu kɔnɔ ni jama bɔra iko kɔnɔkulu k'o bisimila yen Foli ani waleɲumandɔn kɛra kumakɛlaw fɛ ni k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma aseyid serifu usman madani ayidara n'a yɛrɛ ye kuma ta ka waleɲumandɔn kɛ k'a ɲɛsin dugu maaw ma o ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'a bisimila bonya ani karama kɔnɔ O selen Lanfiyara ka bɛn ni 14h40 waati ye, fɛn min ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa, an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Serif Usumani Madani Ayidara, a ye jɔli kunkurunnin kɛ yen ni ka dugawu kɛ, ka sɔrɔ ka sira ɲini jama fɛ. O cogo kelen na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ aseyid serifu usumani madani ayidara a n'a nɔfɛ jama o bisimilala bonya ani karama kɔnɔ jeri dugu kɔnɔ k'u sɛnsɛn ni ka taa n'u ye kɛnɛ kan kɛnɛ min na bonya ni karama tara ni k'a di ba madani ayidara ani ba sitan tarawele den ma an fa n'an karamɔgɔ aseyid serifu usumani madani ayidara nin kɛnɛ kelen kan fɛn min ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegin foli ye an fa n'an karamɔgɔ ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'u kɛ ni k'a ɲɛsin jerikaw ma ka duwawu kɛ ni ka sɔrɔ ka sira ɲini 15h30 waati de an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara n'a nɔfɛ jama o sera Kenedugu faaba la n'o ye Orodara ye. Yen fana, jama kun bɔlen bɛ i ko kɔnɔkulu sabula nin don ɲɔgɔnna man ca ni ka an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Ayidara bisimila. Kuma tara maaw fɛ ka waleɲumandɔn ani bonyamasegi foli kɛ k'a ɲɛsin an fa ma Aseyid Sherif Usman Madani Ayidara. A yɛrɛ kɛlen ka kuma ta, an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Ayidara a ye foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ni k'a ɲɛsin orodara diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o ka bonya ni karama la ni k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw ma duwawu kɛlen kɔ an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara a taar'i sen jɔ orodara alimami kɔrɔ ka du kɔnɔ alimamu min ni ala y'a miniji dɔgɔya ni ka taa k'a kaburu ziyara ka duwawu k'a ye kɛrɛnkɛrɛnya ma ni kuluwalaw kalali ye ka caya nin kɛnɛ kan 16h30 waati fɛn min y'an ka taamadenw ye o ye sokun lasɔrɔ yen fana jama kun bɔlen bɛ ka caya kabini silamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔnden n'a kanubaw la ni ka an fa n'an karamɔgɔ Aseyid sherif usman madani ayidara bisimila ka dugaw ɲini a fɛ ni ka dugaw k'a ye a taatɔ filɛ taama mun na ala ka a kɛ wasa y'a bolo lɛri caman kɛlen kɔ boli la sikaso ani bobo julaso cɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonfila sanga mugan waati de an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara N'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa, Mali alisilamɛ diinɛ soba Haut conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ye a n'a nɔfɛ jama, o ye Bobo Julaso pɔsi lasɔrɔ. Labɛnw bɛɛ sabatilen kɔ jama sɔrɔla k'i kun da bobo julaso dugu kan mun ni pɔsi cɛ kilo tan ɲɔgɔnna don

nka kabini yen yɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye mototigi maa kɛmɛ caman ye o nana fara jama kan ka sɔrɔ k'i kun da bobo julaso kan lafiyabugu kin o b'o kiniyafan fɛ fɛn min ye pankuru jigi kɛnɛ ye o b'o numan fɛ o wulikajɔ kelen kɔnɔ fɛn min ye katakataniw ye jama kɛlen don k'u labɔ ani kariw fo ka taa bila kamiyɔn bɛnniw na n'o kun kɛlen don ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru musolakaw caman doni nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ jama sɔrɔla k'i kun da bobo julaso kan lakana tigilamaw o bɛ an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara dafɛ cogo min na laɲini o bɛ se sabati lakana ani basigi kɔnɔna na tɛmɛ kɛra sira minnu fɛ bobo julaso dugu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jama kun bɔlen bɛ ka an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara n'a nɔfɛ jama k'u fo o tɛmɛtɔ la taa bɛ ka kɛ dɔ bɛ ka fara jama kan ka bɔ kin dɔ la ni ka taa bobo julaso kin wɛrɛ i n'a fɔ yan sikaso sira Ni jama kun bɔlen bɛ fana iko kɔnɔkulu fo ka taa bila bobo julaso yiridenw tɔgɔla sugu o fanfɛlaw la. Jama kun bɔlen bɛ ka caya siradaw fɛ iko kɔnɔkulu an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherif usman madani ayidara mankutu tɔgɔ u b'u ta ni ka segin. k'u ka nimisiwasa an'u ka kanu dakɛnɛmaya ni k'a ɲɛsin a ma jama sɔrɔla k'i kunda taayɔrɔ laban kan n'o ye quartier belleville ye nka yann'o cɛ kabini secteur 21 bobo julaso yen fana jama kun bɔlen bɛ ka caya ka fara taamadenw kan k'u ka nisɔndiya n'u ka kanu yira an fa n'an karamɔgɔ la aseyidɔ sherif usman madani haidara ka dugawu k'a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni seegin waati de an fa n'an karamɔgɔ aseyidɔ sherif usman madani haidara n'ale mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaba ye

Ni bisimilali kɛnɛ min n'a sigila an fa n'an karamɔgɔ aseyidɔ sherif usman madani haidara n'a nɔfɛ jama tɔgɔya la a bɛ kɛnɛ wɛrɛ kofɔ n'o de ye so dayɛlɛ ye so min n'a jɔra burukina faso silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ ni k'a kɛ bonya ye k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma aseyidɔ sherif usman madani haidara so in jɔra kin mu na bobo julaso o de ye belleville ye secteur 29 wa musaka kasabi faralen ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn kɛmɛ saba miliyɔn bi duuru n'a kunkanfɛn na so in yɛrɛ n'i y'a ta k'a jate minɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de filɛ nin ye so nin fana eh, a bɛ yɔrɔ min na chambre wolonwula de b'a kɔnɔ salon naani eh, douche seegin eh, salle à manger fila cuisine fila interne magasin fila cinq terrasses ani giri kelen ani an ye san fɔlɔ kɛ lasɔrɔba ye ka balcon k'a la o balcon ni dɔ la sanfɛ ni dɔ la sanfɛ i bɛ sisan misiri girabu ye a bɛɛ bɛ alima kelen na nin kɛnɛ mu n'a bɛ bisimilali kofɔ ani so dayɛlɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don alisilamaya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ u k'u ka layidu kan kurakuraya ni k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma aseyidɔ sherif usman madani haidara a n'a bɔnnaw
wulada na nisɔndiya dan don an bɛ an karamɔgɔ fo ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ Si jan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ burukinabew ye fɛn dennin min sɔrɔ ka bila i ɲɛ o le ye nin ye ni an ka santiye ɲɛmɔgɔ bɔra sisan ka montant fɔ ko miliyɔn kɛmɛ saba ni bi duuru nka baarakɛla minnu ye baara k'a ra ansaru ra u farikolo la o sara t'a ra n'o sara farala kan a bɛ tɛmɛ miliyɔn kɛmɛ naani kan o ra karamɔgɔ nin ka dɔgɔ e la ni fitinin ni belebelew ɲɛbila le ni ala sɔnna ma karamɔgɔ yɔrɔ belebele b'an bolo an bɛn'o kɛ lise ye karamɔgɔ i bɛna na o biriki fɔlɔ la ni ala sɔnna nin sen na an bɛn'o deli fɛ lise fa hayidara ni ala sɔnna a bɛn'o biriki fɔlɔ la ni ala sɔnna ma o wulikajɔ kelen kɔnɔ mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaaba n'o ye an fa n'an karamɔgɔ ye a seyid sherif usman madani hayidara a ye waleɲuman dɔn foli kɛ k'a ɲɛsin jama ma o ka wulikajɔ la ni k'a bisimila burkina faso jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma bobo julaso ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ni k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ma o ka wulikajɔ la n'o de ye ka se ka ni soba in jɔ ni k'a kɛ bonya ye k'a ɲɛsin a ma kɔrɔfɔw tɛmɛlen kɔ an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani aidara a sɔrɔla ka so in kolomokari ni ruban tigɛli ye ka sɔrɔ ka don k'a ɲɛ da so in kan alisilamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛmaabaw n'o ye federasiyɔn ansardin intɛrinasiyonali ye o maaw b'a kɛrɛfɛ ka biro nasiyonali fo ka porovɛnsiw bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ mun ye o ye karamɔgɔ labato lo kɛ karamɔgɔ ye min kɛ ansaruw ye fo lahara an tɛ se k'a sara sɔrɔ ala le bɛ karamɔgɔ sara mɛ tuma dɔ la Ala bɛ ŋaniya dɔw don an kɔnɔ min ye cɛya dusuw ye ka baara dɔw kɛ ka a di karamɔgɔ ma pour karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka dugawu kɛ an ye o dugawu ɲini kama burukinabew ye nin so ɲumanba nin dɔ k'a di karamɔgɔ ma o la an bɛ burukinabew fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a sara Ala k'a n'a kɔrɔta Ala k'a bɛn kelen ma a ka miiriya ɲuman min ta k'a ɲɛsin karamɔgɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dɔn a ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an fa n'an karamɔgɔ a seyid sherif usman madani aidara a ka nin taama burkina faso jamana kan baara caman de bolodalen don a sen fɛ dɔgɔkun laban a b'o latɛmɛ burkina faso faaba kɔnɔ n'o ye wagadugu ye ka sanga ni burkina faso diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba o ka weele ye nka fɛn min ye bobo julaso ye wulikajɔ minw bolodalen bɛ ka sanga n'an fa a seyid sherif usman madani aidara ka taama ye o bɛ so dayɛlɛw kofɔ birikiden fɔlɔw dali fo ka taa bila wajulukɛnɛw sigili la foli ani waleɲumandɔn k'a ɲɛsin dugu maabaw ma muso fo ka taa fara denmisɛnninw olu ka sigiw kan nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔ olu de bolo dalen bɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ ka sanga n'an fa n'an karamɔgɔ aseyid sherifu usman madani ayidara ka taama ye burkina faso jamana min bɛ n bolo foli de don so ka ɲi a man ɲi o tɛ ala ko a ka se kɔrɔtara ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye i n'a fɔ kɔnɔ ɲaa ɲɔgɔnna ko a bi sankanso jɔ ye alijinɛ kɔnɔ o ne n'ansaruw ka jɛ a kɛra ala de kama cɛ o cɛ bɛ ne nɔfɛ muso o muso bɛ ne nɔfɛ n ka sɛbɛn t'i bolo n ka nasi t'i bolo bɛɛ ko tiɲɛ min fɔra hali n'olu tɛ se k'a kɛ u b'a minɛ ansaruya y'o de ye min fɔra bɛnn'u ma anw dara nin na nin ye ala ta ye wa anw bɛ sa nin kan bon olu mana fɛn o fɛn kɛ o tɛ bali ne na n'o tɛ so in n'i y'a lajɛ miliyɔn kɛmɛ hakɛ min bɛ nin na a ka ca dɛ parce que ansaru tɛ yɔrɔ si jɔ k'a da bi dɔn parce que u ye wari min don a la u b'o de dɔn mais minnu nana si ka baara kɛ ka tile ka baara kɛ aa n'i y'olu sara lajɛ n'i y'o fara kan a bɛ bonya dɛ alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn alamisa wulada in na bobo julaso yan n bɛ ansaru fo so min n'u y'a jɔ ayidara ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la ala ka fɛn j'u ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon nin ye mais n bɛ fɛ k'a f'u ye n wasara nisɔndiyara n ye ala fo so min bɛ ayidara bolo dugukolo kan bi ayidara mana bɔ a dɔw kɔnɔ fɔ lahara a tɛ segin a dɔw kɔnɔ mais silamɛya ka bonya don a sow ye silamɛw de ta ye a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan k'a dɔn i bɛ maa min nɔfɛ ala kama i ka kan k'i seko k'a ye alors ansaru ansaru ye karamɔgɔw de ye ka ala kira ka mɔgɔw k'ala kira ka diinɛ na alimami ka bon karamɔgɔ ka bon mais foyi tɛ se k'a bonya a kɔmɔgɔw kɔ tuma na ne ko ala ko tan ansaru ko an sɔnna u y'u seko kɛ u ye layidu kelen de d'ayidara ma an ni n'an ka nafolo walahi u sara bɛ ala de bolo foyi tɛ u ma min kɛ ɔ mais a bɛɛ cɛsiri ni jija kun ye min ye alijinɛ ko in de don n bɛ fɛ k'a fɔ u tugura ne kɔ sira min fana kan n ma wurudi di u ma n ma dɔ fara u ka seli fana kan n ma fɛn b'u ka safo la u tugura n kɔ ko min t'u bolo n k'o de don nka an ka silamɛya yɛrɛ de fara a kan silamɛya ye jumɛn ye jogo o de sabatira diɲɛ dɔnnibaa fɔlɔ bɛɛ bolo ko adiinu kulluhu alkuluku ko diinɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko jogo de don aha o tuma na an ye o jogo de fɔ dɔw bɛ si ka seli o ka ɲi dɔw bɛ san sun o ka ɲi kira ko nin bɛɛ ka ɲi sala salam mɛ a ko ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan wa ka nin bɛɛ kɛ ka cɛ dɔ janfa a muso la siɲɛ kelen k'o bɛ nin bɛɛ tiɲɛ a sɛbɛnnen don an ka kuranɛ na a sɛbɛnnen don an ka hadisa wulibaliw la mɛ mun de kɛra da denninw kan kumana ansaru hali bi ala k'an n'u dɛmɛ n bɛ dugawu min k'u ye dɛ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala kan'u dɛsɛ